Ó tharla go raibh mé i mo chónaí ar Oileán Vancouver ag an am, chuir mé na Maoraigh i gcomparáid leis na hIndiaigh in iarthar Cheanada a raibh aithne agam orthu. Is cine Polainéiseach iad na Maoraigh sa Nua-Shéalainn. Is amhlaidh nach bhfuil siad gaolta le hIndiaigh Mheiriceá Thuaidh. Ach is cinnte go bhfuil cosúlachtaí eatarthu. Tá ealaíona den scoth ag na Maoraigh, go mór mór snoíodóireacht agus ailtireacht na dtithe traidisiúnta, freisin, agus déanann siad curacha áille don iascaireacht mhara. Chuirfeadh sin ealaíona na nIndiach ar an gcósta thiar thuaidh i gcuimhne duit. Ar an drochuair, bíonn na fadhbanna sóisialta céanna ag na Maoraigh is a bhíonn ag na hIndiaigh, agus ag gach pobal curtha faoi chois agus an cultúr beagnach bainte de ag an impiriúlachas. Bheith tugtha don ól, nimh an duine ghil, mí-úsáid sa teaghlach, dífhostaíocht, bochtanas agus a leithéid eile. Mar sin féin, tá buntáiste faoi leith ag na Maoraigh nach bhfuil ag Indiaigh Cheanada. Tá a lán díobh ann go fóill, timpeall cúig déag fán gcéad den daonra, agus níl siad deighilte i dtreibheanna beaga a bheadh teanga faoi leith ag gach treibh acu cosúil leis na hIndiaigh i gCeanada. Is náisiún iad na Maoraigh agus teanga náisiúnta amháin acu, Cé go bhfuil treibheanna nó iwi ann agus canúintí áitiúla ann ar ndóigh. Teanga Pholainéiseach is ea an Mhaorais, gar don teanga a labhartar in Oileáin Cook, i dTahiti agus Haváí. Nuair a thug an Captaen Cook cuairt ar an Nua-Shéalainn sa bhliain míle seacht gcéad seasca naoi, Bhí treoraí Polainéiseach ar bhord leis, Tupaia, as oileán gar do Tahiti. D'éirigh leis an bhfear seo bheith ag caint leis na Maoraigh. Teanga neamh-Ind-Eorpach mar sin féin. Ní deacair an fhoghraíocht don Ghaeilgeoir, mar a tharla, ach is deacair an ghramadach agus an chomhréir. Bíonn sé chomh deacair do ghlúin chaillte na Maorach, a tógadh le Béarla, í a fhoghlaim is atá sé do na Pakeha, na daoine geala. Rinne coróin na Breataine conradh Waitangi leis na taoisigh Mhaoracha sa bhliain 1840. Ach ina dhiaidh sin lig siad na mílte coilíneach isteach ón Bhreatain Mhór agus bhíodh cogaí ar siúl idir shaighdiúirí dearga agus treibheanna Maoracha. Pé scéal é, níor dhein na Sasanaigh iarracht iad a ruaigeadh as an tír ná a dhíothú. Ní raibh uathu ach na Maoraigh a thabhairt chun sibhialtachta, mar a dúirt siad, sé sin an Chríostaíocht, an Béarla agus an cultúr Sasanach a thabhairt dóibh. Ní raibh scríobh ná léamh ag na Maoraigh go dtí gur tháinig na misinéirí Sasanacha, a chuir foirm scríofa den teanga ar fáil. D'fhoghlaim lucht na Maoraise an léamh go tapa ó na misinéirí nuair a thuig siad cad a bhí i gceist. Bhí ráta an-ard litearthachta acu. Sa naoú haois déag bhí nuachtáin ann sa teanga agus lucht léitheoireachta mór acu. Ach ansin cuireadh scoileanna ar bun ag an rialtas agus níor cheadaíodh iontu ach an Béarla. Deineadh iarracht ins na scoileanna an teanga a bhaint de na páistí agus Béarla a thabhairt dóibh ina háit. Sa tréimhse iar-chogaidh d'fhás glúin beagnach iomlán aníos gan an teanga acu ná an dúchas a bhaineann léi. An ghlúin chaillte a tugtar ar an ghlúin sin. Anois tá athbheochan na teanga ar siúl agus í á thabhairt arís don aos óg. Ach tá deireadh leis an litearthacht luath úd sa Mhaorais le fada, agus an lá tá inniu ann is teanga labhartha í an Mhaorais den gcuid is mó, í á craoladh ar an raidió agus an teilifís. Tá stáisiúin raidió áitiúla ag na treibheanna, na Iwi, éagsúla, agus tá Maori TV ann, cosúil le TG4 in Éirinn. Caithfear a rá go mbíonn an-mheas go deo ag na Maoraigh ar óráidí mhaith, agus ar reitric agus deisbhéalacht i gcoitinne. Is breá leo óráidí a thabhairt uathu agus a chloisint. Nuair a thagann siad le chéile ar an marae, an phlás cruinnithe acu i Pa, sráidbhaile traidisiúnta Maorach, bíonn óráidí á thabhairt

Tá athbheochan na Maoraise ar siúl, ní hamháin i measc na Maorach féin, ach beagán i measc na Pakeha freisin. Cloistear focail Maoraise agus eolas ar na Maoraigh ins na scoileanna anois. An chuid is mó de na Pakeha, caithfear a admháil, is cuma leo faoi na Maoraigh agus a ndúchas. Ach tá dream amháin fábharach dos na Maoraigh agus ag iarraidh beagán den traidisiún a fhoghlaim dóibh féin. An dream eile, bíonn siad ag gearán faoi nathanna cainte Maoraise a bheith á úsáid ar an teilifís agus an raidió Béarla. Grá seal? Gráin seal? Chuirfeadh sé dearcadh muintir na hÉireann maidir leis an Ghaeilge agus an Ghaeltacht i gcuimhne duit. Is cuid den Nua-Shéalainn iad na Maoraigh pé scéal é, cuid tábhachtach, anam an náisiúin déarfá, agus braitheann féiniúlacht na tíre orthu go mór anois. Nár chóir d'aos óg na bPakeha Maoraise a fhoghlaim ar scoil? Tá ceisteanna mar sin á bplé sa tír. Sin dul chun cinn mór, mar glúin nó dhó ó shin bhíothas ag iarraidh an teanga a bhaint de na Maoraigh féin ar scoil. Mothaímse go bhfuil dóchas insan tír, dóchas chun náisiún nua a chur ar bun ina mbeadh an dá chultúr ar chomhchéim. Ba mhaith le cuid de na Pakeha féiniúlacht leath-dhúchasach a chruthú dóibh féin in ionad bheith ina síorchoilínigh, daoine a tháinig i dtír bliain ó shin agus a bhfuil a gcroí i Sasana go fóill. Bíonn dea-rún ag na daoine seo ach go minic ní thuigeann siad go bhfuil siad ag plé le duibheagán. Sé sin go bhfuil cultúr, béascna, meon agus córas smaointe ag na Maoraigh nach bhfuil ag na Pakeha. Is breá leo léiriú deasghnách Maorach ar ócáid phoiblí nó cúpla focal a bheith á rá sa teanga ag duine éigin. Ach mar a deireann an t-acadóir Maorach Georgina Stewart, i leabhar a foilsíodh le déanaí. Bíonn amhras ann go dtagraíonn na nósanna seo do dhuibheagán nó teorainn nach féidir a thrasnú, agus ar an dtaobh eile tá fírinne Mhaorach do-aimsithe éigin ann. Nuair a chaith mé seal sa Nua-Shéalainn, bhí fuaimniú na logainmneacha dúchasacha á fhoghlaim agam ó chara Maorach i Wellington, Geoff Toa. Tá na gutaí mar atá siad sa Ghaeilge, beagnach, agus ní chuireann ng ag tús focail aon stró ar Ghaeilgeoir ach an oiread. Déanann lucht na Pakeha praiseach de na hainmneacha seo toisc fuaim Bhéarla na Nua-Shéalainne a chur leo. Is amhlaidh go mbíonn na hainmneacha ró-fhada ag na Pakeha go minic. Tuigfidh lucht na Gaeilge go bhfuil baint ag logainmneacha le dinnseanchas, le dúchas agus i ndeireadh na dála le seilbh talún. Is minic gurbh ionann tuiscint an ainm agus tuiscint do dhúchas na háite, mar ní gan fáth a tugadh an t-ainm. Le blianta beaga anuas tá na Maoraigh ag éileamh go bhfuaimnítear agus go scríobhtar na logainmneacha seo de réir na foirme cuí. Déanann lucht teilifíse agus raidió an-iarracht anois chun fuaim na Maoraise a chur le logainmneacha dúchasacha. Is cinnte go mbíonn cuid mhaith den 'political correctness' i gceist. Ach tá ciall breise leis an scéal. B'fhéidir go dtuigfidh cuid de na Pakeha nach mbeidh fíor-bhaint acu leis an tír seo, le talamh álainn na Nua-Shéalainne, Aotearoa, go dtí go mbeidh tuiscint acu do dhinnseanchas na ndaoine a bhí anseo na céadta bliain rompu. Ins na blianta a chuaigh tharainn tá an próiseas seo ag dul ar aghaidh. Na Maoraigh ag athghabháil na tíre dóibh féin, ar a laghad, ar bhealach shiombalach leis na logainmneacha. Bhí conradh ann a rinne treibh Maori na Ngai Tahu, atá suite ar oileán theas na tíre, leis an rialtas náisiúnta sa bhliain 1997. Tailte agus lear mór airgid a fuaireadar, agus leithscéal ón rialtas as an éagóir a deineadh orthu tráth.

Is cuid tábhachtach de chonarthaí mar seo go n-athraítear logainmneacha de réir dinnseanchas na ndúchasach. Tá an córas logainmneacha ins na sean-choilíneachtaí Briotanacha áiféiseach go leor. Den gcuid is mó, ainmníodh cathracha agus bailte cuanta agus sléibhte, ó choilíneach éigin a bhfuil dearmad air anois, nó ó dhuine éigin de theaghlach ríoga na Breataine ag an am, nó ó chath éigin a bhuaigh na Sasanaigh san Eoraip tráth. Is léir nach raibh na fir geala ag smaoineamh ar an tír nua in aon chor nuair a thug siad na hainmneacha seo.